Fáilte romhat go dtí an seimineár gréasáin seo a thugann léargas ar an téama Scileanna Litearthachta Leanaí a Fhorbairt, ag díriú ar thuismitheoirí. Tugann na léargais seo taighde san áireamh, chomh maith le cinntí cigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, agus an comhairle a sholáthraíonn cigirí chun feabhsú a chur chun cinn. Tá an litearthacht mar phríomhfhócas sa chreat cigireachta agus sna tuarascálacha. Soláthraíonn cigirí comhairle do shuíomhanna faoin gcaoi ar féidir scileanna litearthachta leanaí a fhorbairt. Is féidir cuid mhaith den chomhairle seo a chur i bhfeidhm i dtimpeallacht an bhaile freisin. Le linn an tseimineáir gréasáin seo, beimid ag díriú go príomha ar theanga labhartha agus ar scileanna luathléitheoireachta agus scríbhneoireachta. Ba cheart an comhairle uile a chuirtear ar fáil sa seimineár gréasáin seo a mheas i bhfianaise na dtreoirlínte sláinte poiblí atá i bhfeidhm. Mar thuismitheoir, is tusa an príomhchúramóir i saol do linbh agus tá tú ag déanamh cuid mhór rudaí cheana féin chun tacú le forbairt litearthachta do linbh. Mar thuismitheoir le leanbh óg, is dóigh gur chuala tú cheana féin faoi Aistear, creat curaclaim na luath-óige cheana féin. Tá seans ann go bhfaca tú póstaer a bhaineann le Aistear i suíomh do linbh freisin. Aithníonn Aistear an tábhacht a bhaineann le luath-eispéiris teanga maidir le tacú le forbairt na litearthachta i measc leanaí. Áirítear le heispéiris den sórt sin labhairt, scéalta a léamh, marcanna a dhéanamh, amhráin agus rainn do leanaí a chanadh agus súgradh.

Gach uair a labhraíonn tú agus a dhéanann tú cumarsáid le do leanbh, spreagann tú forbairt teanga agus tacaíonn tú leis nó léi. Baineann leanaí tairbhe as cumarsáid chomhsheasmhach le linn a ngnáthamh laethúil. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara ón tús go bhfuil súgradh ina bealach an-iontach inar féidir le scileanna teanga agus litearthachta atá ag an leanbh a fheabhsú agus go mbaineann leanaí tairbhe mhór as idirghníomhaíochtaí spraíúla. Tá súgradh ar cheann de na bunmhodhanna trínar féidir le leanaí teanga agus litearthacht a iniúchadh agus dul i dteangmháil leo. I suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim atá ar ardchaighdeán, tugann cigirí faoi deara gur féidir le leanaí a gcuid smaointe a chur in iúl ar roinnt bealaí difriúla trínar gcuid súgartha. Áirítear leis na bealaí sin léiriú briathartha agus neamhbriathartha, rólghlacadh, amhránaíocht agus damhsa. Is féidir frapaí bhréige a chur a úsáid mar shiombail de chumarsáid, de líníocht, de scríbhneoireacht agus de léitheoireacht de réir mar a bhaineann leanaí ciall as an domhan. Foghlaimíonn leanaí trí amharc ar na rudaí a tharlaíonn timpeall orthu agus trí aithris a dhéanamh orthu. Tugann sé sin deis do leanaí gabháil do shúgradh shamhaltach ina gcuirtear leis an gcumas cognaíoch atá acu, lena n-áirítear an acmhainn mhéadaitheach atá acu chun léamh, chun scríobh agus chun iad féin a chur in iúl ó bhéal. Agus iad ag déanamh aithris ar an bhfíorshaol trí shúgradh, úsáideann leanaí a gcuid cuimhní ar mhaithe le ciall nua a bhaint. Tabharfaimid tuilleadh smaointe mar a bhaineann leis an súgradh ar ball beag. Caithimis súil anois ar an dóigh a gcuirtear forbairt na litearthachta ar aghaidh agus ar an dóigh ar féidir leat, mar thuismitheoir, tacú le do leanbh de réir mar a fhorbraíonn sé nó sí. Cosúil leis na scileanna eile a ghnóthaíonn leanaí, tá próiseas i gceist le forbairt na litearthachta agus téann leanaí tríd an bpróiseas sin ag rátaí difriúla. Tosaíonn leanbáin ar fhorbairt litearthachta nuair a dhéanann siad súgradh le teanga. Beidh sé tugtha faoi deara agat cheana féin an dóigh a bhfreagraíonn do leanbán óg le do ghuth. Goileann leanbáin agus déanann siad plobaireacht sula bhfoghlaimíonn siad conas lapaireacht a dhéanamh agus aithris a dhéanamh ar fhuaimeanna. Déanfaidh do leanbh aithris ar do ghuth muinteartha agus bogfaidh sé nó sí ar aghaidh chun focail aonair agus ansin abairtí dhá fhocal a rá.

Nuair a bhaineann do leanbh blianta an lapadáin amach, méadóidh stór focal do linbh. Is gnách go mbeidh ceithre nó cúig fhocal ag leanbh agus é nó sí 15 mhí d'aois. Beidh thart ar fhiche focal aige nó aici faoin am a bhainfidh sé 18 mhí amach. Baineann siad taitneamh as dhá nó trí fhocal a chur le chéile agus bíonn an aois sin ina ham maith chun cluiche beag ar a dtugtar 'Cad é sin? a imirt. Sa chluiche sin, díríonn an t-aosach a mhéar nó a méar ar mhíreanna sa bhaile agus ainmníonn an lapadán an mhír sin. Faoin am a bheidh sé dhá bhliain d'aois, Beidh idir 150 agus 300 focal ag leanaí, agus bainfidh siad taitneamh as rainn simplí a rá agus déanann siad iarracht labhairt leat faoina n-eispéiris. Is breá le lapadáin bheith ag scriobáil mar bhealach inar féidir leo a marc a dhéanamh go luath. Anseo, feiceann tú marcanna cailce ar chosán. D'úsáid an páiste cailc mhór chun doodle a dhéanamh lasmuigh. Ar an gcaoi chéanna, má tá rochtain ag leanbh ar bhord beag, péint, scuaba péint agus neart páipéir, is breá leo péinteáil agus iniúchadh a dhéanamh ar mharcanna. Cuir bord ar fáil taobh amuigh ionas go mbeidh do pháiste in ann iniúchadh a dhéanamh go saor agus ní bheidh an iomarca praiseach ann le glanadh suas. Is breá le leanaí nuair a léann duine dóibh. Baineann siad taitneamh as an leabhar a choinneáil ina láimh agus freagairt don scéal de réir mar a léann duine é. Agus iad trí bliana d'aois, is gnách go mbeidh 900 go 1000 focal acu. Beidh thart ar 2,200 focal acu faoin am a bhainfidh siad 5 bliain d'aois amach. Feicfidh tú an fhorbairt sin i ghnáthchumarsáid do linbh de réir mar a chumann do leanbh abairtí simplí agus a chuireann sé nó sí a lán ceisteanna dar tús 'Cén fáth? le linn comhrá. Is am spraoiúil é seo. Teastaíonn duine fásta, tacúil agus leasmhar ó do pháiste, duine a bheidh ag éisteacht, ag freagairt agus ag soiléiriú a chuid smaointe. Iarrfaidh do leanbh réamhscoile go n-inseofaí scéalta. Beidh an leabhar is fearr leis nó léi roghnaithe aige nó aici. Cuirfidh sé nó sí i gcéill go bhfuil léamh aige nó aici, agus beidh roinnt litreacha agus uimhreacha ar eolas aige nó aici faoin am a bheidh sé nó sí cúig bliain d'aois. I suíomhanna ar ardchaighdeán, tugann cigirí faoi deara go dtugtar go leor deiseanna do leanaí dul i dteagmháil le leabhair agus le raon leathan leabhar clóite. Sa bhaile, féadfaidh tú limistéar cluthar a chur ar bun inar féidir leat leabhair a iniúchadh le do leanbh. Is deis iontach í seo chun tacú le forbairt scileanna luath-litearthachta do pháiste. De réir mar a fhorbraíonn leanaí le linn na céime seo, tuigfidh siad an difríocht idir líníocht agus scríbhneoireacht. Tuigfidh siad go bhfuil teachtaireacht ag gabháil le hábhar clóite. Beidh siad in ann fíorlitreacha a aithint agus tráth a bheidh siad cúig bliana d'aois, is gnáth go mbeidh siad in ann a n-inisealacha nó a n-ainm a scríobh. Agus forbairt na scileanna litearthachta pléite againn anois, tá sé tábhachtach a chuimhneamh gur gá duit ionchais réadúla a bheith agat le do leanbh. Baineann leanaí an-tairbhe as deiseanna chun labhairt, scríobh agus léamh, agus rud ba thábhachtaí fós, is gá dúinn moilliú agus am a thabhairt dóibh na scileanna sin a fhorbairt. Maidir le leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu, is gá dúinn a chuimhneamh freisin go mbainfidh siad na clocha míle sin amach ar luas difriúil. Is féidir acmhainní agus cur chuige ar leith a úsáid chun tacú le leanaí a bhfuil dúshláin teanga acu, lena n-áirítear clár Hanen agus clár Lámh. Tá cuid mhór gníomhaíochtaí laethúla ann ina dtugtar deiseanna fiúntacha le haghaidh fhorbairt na litearthachta. Is féidir leat am a thógáil le linn na ngníomhaíochtaí sin chun idirghníomhú le do leanbh agus chun labhairt faoina bhfuil ag tarlú. Is fiú breithniú a dhéanamh ar roinnt leabhar pictiúr atá spraíúil agus spéisiúil a bhailiú agus iad a úsáid go minic le do leanbh. Tabhair spreagadh do do leanbh an leabhar a thadhall a mhéar nó a méar a dhíriú ar rudaí agus ceisteanna a chur chun na pictiúir a iniúchadh agus a fhiafraí cad a tharlóidh ina dhiaidh sin. Is féidir leat freagairt d'ábhar spéise do linbh agus tobchumadh nó labhairt faoi na pictiúir. Is féidir leabhair agus ábhar clóite eile amhail lámhleabhair, irisí, leabhair bhaile agus bróisiúir a úsáid chun deis a thabhairt do do leanbh athruithe nó eachtraí nua nó dúshlánacha a iniúchadh agus a thuiscint. Cuirtear teanga nua i láthair iontu freisin agus is féidir le leanaí an teanga sin a úsáid chun mothúcháin láidre agus eispéiris nua a mhíniú. Tóg aon deis a fhaigheann tú le linn an lae chun léamh. Bíonn an tréimhse díreach roimh am luí ina ham den scoth chun léamh le do leanbh agus i dtimpeallacht chiúin shuaimhneach. I ndomhan an lae inniu, is féidir leat rochtain a fháil ar a lán leabhar léitheoireachta i bhformáid digiteach. Ná bíodh aon eagla ort an leabhar a chur i leataobh agus do chuid scéalta agus síscéalta féin a chumadh. Is breá le leanaí óga cluichí amhránaíochta mar go bhfuil siad athráiteach. Is amhráin iontacha iad amhráin athráiteacha mar gur féidir leat na focail a mheascadh agus iad a athrú le haghaidh ócáidí difriúla nó dreasa difriúla. Smaoinigh faoin amhrán darb ainm 'Seo an Dóigh a. Is féidir leat focail an amhráin a athrú agus na focail sin a chanadh le do leanbh ag am folctha nó le linn duit do leanbh a ghléasadh nó a chlúidín a athrú. Baineann leanaí an-tairbhe as guth tuismitheora a chluinstin agus é nó í ag canadh mar go bhfuil an guth sin ag teacht le blas agus cultúr nádúrtha an linbh. Tugtar faoi na cineálacha gníomhaíochtaí sin go rialta i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, atá ar ardchaighdeán. Anois, cluichí glúine. Is iad seo cluichí ina gcoinníonn tú greim ar do leanbh ar do ghlúin, agus ina ndéanann tú súgradh leis nó léi. Tugann siad sárdheis chun scileanna difriúla, mar shampla cuimhne agus athrá, a chleachtadh. Is cuma cén cluiche a imríonn tú, déan cinnte go bhfuil do leanbh ag féachaint ar d'aghaidh agus go bhfuil an bheirt agaibh compordach. Tar éis cluichí amhail Peek-a-Boo a imirt, is féidir leat dul ar aghaidh chuig cluichí folaigh, áit a n-aimsíonn leanaí thú, a n-aimsíonn siad rudaí agus a bhfolaíonn siad iad féin. Le linn na gcluichí sin, tacaíonn tú le forbairt teanga do linbh, agus scileanna athchuimhne agus cuimhne á n-úsáid acu, agus cabhraíonn tú le do leanbh a thuiscint gur féidir leis nó léi gníomhú ar an fhaisnéis a fhaigheann sé nó sí. Tacaíonn tú le díriú agus achar airde do linbh freisin. Baineann leanaí taitneamh freisin as rólghlacadh, mar shampla a chur i gcéill gur dochtúirí iad nó cócairí sa chistin le potaí, pannaí agus foirne tae sa chistin. Féadfaidh tú ról a ghlacadh le do leanbh agus taitneamh a bhaint as idirghníomhú leis nó léi mar chomhpháirtí súgartha. Anois, méarimirt agus cluichí cóipeála. Is breá le leanbháin aithris a dhéanamh ar a dtuismitheoirí. Tá cuid mhór méarchluichí agus méar-amhrán ann atá spéisiúil do leanaí. Neartaíonn na cluichí agus na hamhráin sin a méarghluaiseachtaí agus tá teanga agus litearthacht ina gcuid dóibh. Tá na hamhráin Oscail iad, Dún iad agus Ril a Ril a Ráinne ina sárshamplaí de mhéarchluichí a thacaíonn le forbairt teanga. Is breá le leanaí óga a dtuismitheoirí a chóipeáil. Is féidir go n-áireofaí ar chluichí cóipeála sealanna a thógáil chun gothaí simplí a dhéanamh agus patrúin a dhéanamh do leanaí níos sine arís. Anois, comhráite. Bíonn comhrá laethúil ina bhealach simplí, nádúrtha chun tacú le forbairt teanga. Mar shampla, is féidir leat labhairt faoi phlandaí, faoi bhláthanna, faoin aimsir agus faoi tascanna sa bhaile. A luaithe a bhíonn focail nua á gcluinstin ag do leanbh, bíonn sé nó sí ag próiseáil faisnéis nua agus ag cur lena stór focal. Is minic a thugann cigirí faoi deara na tairbhe a bhaineann le fíorchomhráite saibhir idir cleachtóirí agus leanaí. Agus tú ag tiomáint i do charr le do leanbh, is féidir leat labhairt faoi gach rud a fheiceann tú ar an taobh amuigh, ainmhithe, carranna eile, comharthaí bóthair, soilse tráchta, na láithreacha a dtéann tú tharstu nó treoracha chuig do cheann scríbe. Nuair a bhailíonn tú do leanbh ón réamhscoil is féidir leat labhairt faoin lá a bhí aige nó aici. Is féidir leat a fhiafraí de do leanbh cé na cluichí agus na gníomhaíochtaí ar ghlac sé nó sí páirt iontu. Is féidir leat a fhiafraí le do leanbh freisin cé na leanaí a ndearna sé nó sí súgradh leo. Anois, bácáil, cócaráil agus béile a réiteach. I suíomhanna ar ardchaighdeán, is minic a thugann cigirí faoi deara na deiseanna foghlama saibhre is féidir a thabhairt do leanaí ag amanna béile. Mar an gcéanna, agus tú ag gabháil de do thascanna laethúla sin sa bhaile, is féidir leat ról a thabhairt do do leanbh agus labhairt faoi bhia a ghearradh agus a mheá, comhábhair a ainmniú agus an tábla a réiteach. Tugann am dinnéir sárdheis chun labhairt le do leanbh faoin lá a bhí aige nó aici. Is féidir leat an bia atá á ithe agus á phlé agus pleananna teaghlaigh a dhéanamh freisin. Is am spraíúil tábhachtach eile é am folctha idir an tuismitheoir agus an leanbh, ar lena linn a bhíonn a lán deiseanna comhrá ann. Bí ag caint le do leanbh faoin dóigh a líonann an t-uisce an folcadán suas agus faoin dóigh a ndéantar na boilgeoga. Is smaoineamh den scoth é baill coirp an linbh a ainmniú agus sibh ag obair le chéile chun a chorp nó a corp a ní agus a ghlanadh. Is féidir leat labhairt faoin uisce, faoin cé acu sé te nó fuar. Is féidir leat labhairt faoi lapadáil san uisce freisin, ar ndóigh. Tá cuid mhór amhrán faoin uisce ann is féidir leat a chanadh freisin, Cúig Lacha Bheaga nó Baby Shark. Is féidir tuilleadh comhrá faoi súgradh a spreagadh ach bréagáin folctha a chur leis an ghníomhaíocht. Anois gléasadh. Tóg an deis chun focail nua a thabhairt isteach nuair a chabhraíonn tú le do leanbh é nó í féin a ghléasadh. Is féidir leat labhairt le do leanbh faoin méid atá á dhéanamh agat agus faoi na héadaí atá tú ag cur air nó uirthi, faoi na dathanna nó na patrúin atá ar na héadaí, agus faoin dóigh a mbraitheann na héadaí ar a chraiceann nó a craiceann. Is féidir an comhrá sin a leathnú de réir mar a fhoghlaimíonn leanaí móra conas iad féin a ghléasadh. Is féidir leat plé a dhéanamh ar bhaill an choirp, ar chonas éadaí a chur orthu agus ar na héadaí atá oiriúnach don aimsir nó don ócáid. Nuair a théann tú ag siopadóireacht le do pháiste, bíonn deis iontach agat chun labhairt le do leanbh. Is féidir leat liosta siopadóireachta a chur le chéile leis nó léi agus sibh ag liostú na míreanna uile a theastaíonn. Pléigh na míreanna atá á gceannach agat. I gcás torthaí agus glasraí, mar shampla, is féidir leat labhairt faoi na dathanna, na hainmneacha agus na cruthanna atá orthu agus faoin méid atá iontu. Cé mhéad úll a theastaíonn uainn? Comhair iad de réir mar a chuireann sibh sa mhála iad le chéile. Tá go leor gníomhaíochtaí ann ar féidir le tuismitheoirí agus leanaí páirt a ghlacadh iontu chun tacú le forbairt litearthachta an linbh. Níl ach cúpla smaoineamh curtha ar fáil againn sa seimineár gréasáin seo. Le haghaidh tuilleadh treorach, molaimid duit an colún 'Idirghníomhaíochtaí, agus an colún 'Súgradh' a léamh sa Treoir Chleachtais Aistir Síolta. Tá tuilleadh eolais agus roinnt áiseanna ar fáil anseo a bheidh mar thaca duit agus do leanbh. Agus an seimineár gréasáin seo ag druidim chun críche, ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat as éisteacht leis. Tá súil againn gur chuir sé comhairle cabhrach ar fáil. Má tá tuairimí, smaointe nó moltaí agat, bain úsáid as an seoladh ríomhphost atá léirithe chun do chuid tuairimí a sheoladh chugainn. Gabhaimid buíochas leis na bunscoileanna agus na suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim seo as ghrianghraif a roinnt linn.